TV Anwar filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn zigiri star sanfɛla an bɛ bɛɛ fo ko kura ka aw waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan stariya kɛnɛ bi jɛmukan kɔnɔna na an ye mɔgɔ min sɔrɔ dankɔrɔba don an bɛna a ɲininka a tɔgɔ ani a jamu na salamu aleykum ne balimakɛ wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu i tɔgɔ ani jamu

ayiwa aw yɛrɛ ye a mɛn k'a fɔ zikiri fuseni kɔnatɛ o de bɛ an bolo bi stariya ale kɛnɛ kɔnɔna na ni ala sɔnna ma ɲininkali dama damani bɛ an bolo ka tengo fuseni yɛrɛ la émission ninnu aw bɛ taa stariya ale page kan aw bɛ émission ninnu sɔrɔ yen TV Anwar fana sanfɛ ni Ala sɔnna ma émission ninnu aw b'a olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen o bɔlen kɔ a la an bɛ sɔrɔ Malivision TNT Sat Africa HD fo ka taa se Star Trek ma an bɛ aw fo kokura Fuseni ka faniw ni ala sɔnna ma aw tɛ nimisa ɲininkali minnu bɛ yen n'a a y'a tɛ kun bin na mm. ni ala sɔnna ma n bɛn'a ɲɛfɔ fuseni ɲɛna a b'o ɲininkali ninnu a b'olu bɛɛ jaabi a tɛ kɛ basi ye bi ka a n'a ma dɛsɛ fuseni an bɛ 2020 kɔnɔna na 2020 mhm. kɔnɔna a daminɛ ye nin an bɛ a kalo yɛrɛ filanan na mhm. n'o ye février kɔnɔna ye février ka na se bi ma mhm. i ye koba jumɛn kɛ o bɔlen kɔ a la koba jumɛnw b'i bolo labɛnni na
Ɛɛ alihamdulila février kalo jɔli ka na se bi ma an ye kobaw caman kɛ sabula février kɔnɔ sansan fuseni bɔra tournée la kɛɲɛba région na n'o tun ye zikiri concert tournéew ye jijan tabakoto ani kɛɲɛba fuseni bɔra o la san na ni ala ka jɛ tournée ninnu fɛ se o diyara wa miliyɔn caman sɔrɔla ɛɛ alihamdulila an y'an garisɛgɛ sɔrɔ sabula bɔn adamaden nafa tɛ fɔ an na an y'an garisɛgɛ sɔrɔ mɔgɔ kunda nafolo kunda alhamdulilayi an y'an garisɛgɛ sɔrɔ fuseni kanubagaw ani an filɛli kɛbagaw aw ye faamuyali sɔrɔ o la ko nafolo caman sɔrɔla nka fuseni ta mm. ayiwa a kana kɛ bozow ta ɲɔgɔn ye mm. i ko nafolo sɔrɔla mɛ a da ma fɔ an ye dɛ eh, bɔn eh, da t'o la da t'a la ayi
ko t'a la basi ye fuseni n'o bɔra yen nɔ i nana bi anw fɛ yan anw kɔni ɲɛ b'a la kuma bɛɛ i bɛ circuler moto de kan an dun y'a mɛn k'a fɔ ko mobili dir'e ma anw t'a dɔn tiɲɛ don an t'a dɔn nkalon don sanga ni wagati anw b'i ye moto kan wa i bɛ na anw fɛ yan moto de kan mobili ko in tiɲɛ don wa nkalon don alihamdulila mobili dira fuseni ma an karamɔgɔ fɛ n'o ye mamadu konate ye a ye mobili di fuseni ma parado don land cruiser parado
fuseni kanubagaw aw ye faamuyali bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o la fuseni mhm. zigirida in kɔnɔna na duw sɔrɔla alhamdulilayi du terɛnw caman sɔrɔla a jɔra aa an bɛ jɔli la an ma ban fɔlɔ an ma ban o tuma kanubagaw mm. an bɛ a ɲini aw fɛ dɛmɛw bɛɛ lajɛlen ka sabati walasa so in bɛ ban stariya mm. ale ye jɛmukan min ye an y'a dabɔ nin de kama ŋunuŋunu kuma minnu bɛ fɔ an ɲɛna mhm. aw kanubagaw fɛ ani minnu bɛ aw lamɛn mhm. zigiri yɛrɛ hukumu kɔnɔna na mhm. nin jɛmukan in dabɔra k'aw ka vi yira aw kanubagaw la mɔgɔ bɛ a nkalon fɔ mɛ a tiɲɛ a ka bɔ aw yɛrɛ da o ka wusa ni anw ye o tuma i ka du ko n'i ka mobili ko mɔgɔ y'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn o mana bɔ yen nɔ i ye kasɛti caman bɔ an y'a ye k'a fɔ i ka fasada tun man ca kosɛbɛ i yɛrɛ bɛ ka don fasada la sisan makɔrɔba hayidara i bɔra k' a fasa min da a ye miliyɔn caman de d'i ma wa wali y'a da ala kama de ee alihamdulila kanubaw bɛɛ k'o faamu wajulikɛla tɛ yen karamɔgɔ kunda a cɛman fara musoman kan ko fu bɛ min fasada ko a t'a f'i ye ko nin di a b'i fasada fu b'i ka baara de ye k'i fasada wa a caman o tigiw bɛ kiripu bannen de tele la sinɔ ne n'u yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye wa fu tɛ o fasada wari ko la u bɛ baara min na k'u lankuraze a la sabu u ka baara ɲɛ bɛ jɔyɔrɔ la o kɔfɛ ni mɔgɔ tɔw fasa bɛ da sa o sigi ka kuma kɔni o sigi ka kuma bɛ i n'a fɔ sisan ne ka kameraman b'a fɛ i k'a fasa da o ye sigi ka kuma ye wala ale b'a kamera baara de kɛ n'a ye giriman di n yɛrɛ bɛ duman fɔ a ye
Fuseni aw yɛrɛ ka fɔ la i ye dɔnkili dɔ da tuguni an bɛ kuma a dɔnkili kan n'o ye saya dɔnkili ye n'o kɛlen don ka mali minɛ ani mali kɔkan a kɛlen don ka fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen minɛ mɔgɔ mɛnna u bɛ dɔnkili da saya kan mɛ i ta in tiɲɛ na a ye sanga sɔrɔ hakilina jumɛn y'i bila olu la Ɛɛ alihamdulila bon hadamaden n'i bɛ baara kɛ waati o waati a ka ca la n'a b'i sɛbɛ la n'i y'a kɛ mɔgɔw bɛ a lamɛn nin dɔnkili n y'a da an karamɔgɔ ka saya la mɛ sani saya in cɛ dɔnkili in yɛrɛ fɔlɔ bɛ o bɛ studio la mais sani n ko o bɔ n ye dɔ de ɲɔgɔn sɔrɔ o y'a sɔrɔ fɛn min an karamɔgɔ n'o ye bunaɲang ye ala ka wele sera a ma dɔw ye dɔnkili dɔw da la ne ko mais saya dɔnkili yɛrɛ man sani saya dɔnkili musique ka mɔgɔ dɔnkilila ka kuma musique kana fɛn dɔ yira mɔgɔ la mais dɔnkiliw ka teli musique su dɔw b'u kɔrɔ bon a tɛ mɔgɔ yɛrɛ miiri saya la wa a ko ne ma ko sani ne ko kuma cɛ ko ne bɛ se k'a da wa n ko nin da tɛ koba ye ne bolo mais k'o ye kuma ko ye ko non an ye sɔrɔ an ye kuma caman fɔ n k'a ma n ko n bɛ tile saba d'a ma ni ala sɔnna n bɛ dɔnkili d'a ma wa a bɛ se ka min lamɛn ne ye dɔnkili in da ka d'a ma a ko est-ce que ne yɛrɛ don wa n ko bon ee, ne don ne tɛ o jaabi yɛrɛ de bolo komi i ni ne kuma de fɔ ka tɛmɛ mais donc dɔnkili ko in nana o cogo de la bon dɔnkili yɛrɛ ye mali tɛ farafinna tɛ dɔnkili ye diɲɛ bɛɛ minɛ sabu mɔgɔ caman t'a dɔn ko ne fuseni yɛrɛ de ye dɔnkili in na kuma bɛ yen dɔnkili in dali nana o sira de fɛ fuseni kanubagaw tv anwar filɛbagaw ani zigiri star kanubagaw an bɛ segin ka aw fo ko kura ye fuseni i filɛ ka min fɔ dɔnkili in na an y'a mɛn de dɛ ko dɔnkili in a diyara ni saya dɔnkili bɛɛ ye f'a kɛra sababu ye i bɛ to k'i yɛrɛ fɔ dɔnkili in kɔnɔna na i yɛrɛ b'a yira mɔgɔw la mhm. dɔnkili bɔra dɛ mhm. mais i ta in ɲɔgɔn tɛ yen nɔ mhm. ko mun na n'o yɛrɛ fɔ ye
ah bon i bɛ n'i ka ye dɔn sinon minnu bɛ fuseni dɔn u b'a dɔn o tɛ fuseni taabolo bon ne miiri tɛ o sɔnna ko n ye n yɛrɛ fɔ min kɔnɔ mais malisigi don wala a bɛ se ka kɛ dɔ y'a mɛn bon n'u y'a mɛn n'u sera ka son ci n yɛrɛ ma a bɛ diya n yɛrɛ ye an ka tila fɔtaw la ka se an yɛrɛ ma fɔlɔ wala mɔgɔ de bɛ se ka ne fɔ mais ne tɛ n yɛrɛ fɔ wala
ee fuseni kanubagaw o bɔlen kɔ a la bi an y'a wele ka na an ka plateau kan ni ala ma basi kɛ ni sow banna hmm. an bɛ taa émission kɛ yen k'o fana yira aw la ka da kan k'a fɔ fuseni y'a fɔ ko yɛrɛ yira ba ko man di a ye aw y'a mɛn a yɛrɛ da hmm. o ka fisa k'a y'a mɛn bintu da hmm. nka fuseni kanubagaw bɛ ka fɛn dɔ fana fɔ tuguni k'i dusu ka bon kojugu ɛɛ alihamdulilayi ɛɛ bintu o ye tiɲɛ ye o ma fili mɔgɔ min bɛ fuseni dɔn o ma fili nka mɔgɔ i dusu bɛ bonya cogo o cogo i jija a ka bonya i ka tiɲɛ kan bon fuseni ye mɔgɔ ye ala ma kuma nɔgɔya n ma kosɛbɛ o ye ala ka danni cogoya ye donc la ka nɔgɔ mɔgɔ ma ne ma ka tɛmɛ kuma kan bon n ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sigi sigi bon ala ka danni na kuma caman o caman dusu ka bon nka n dusu ka bon a ka ca la n bɛ se ka n yɛrɛ fana kɔntɔrɔle ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ awɔ i kanubaga olu ye faamuyali sɔrɔ a la fuseni i ka di mɔgɔ min o tɛ jugu dɔn i la nka i man di mɔgɔ min ye hali n'i ye kuma fɔ o b'a bayɛlɛma ka kɛ suguya wɛrɛ ye aw kɛlen don ka zikiri tɔn dɔ sigi mhm. ni n ma fili ni n ma ɲina i kɛlen don ɲɛmɔgɔ dɔ ye a kɔnɔna na mhm. yɛlɛma hakilina jumɛn ye aw bila a la ka tɔn in sigi tɔn yɛrɛ sigilen don hukumu jumɛn kɔnɔ mhm. eh, alihamdulilayi
zikiri tɔn b'an bolo fuseni a fila bɛɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye dɔ b'an bolo komini sisi la n'o ye zikiri ɲɛtaa tɔn fuseni o perezidan dankan ye dɔ b'an bolo bamakɔ yan min bɛ mali bɛɛ kɔnsɛrine fɛn min y'an karamɔgɔ ye nuhu danbɛlɛ ale y'o ɲɛmɔgɔ ye fuseni o fana dankan dɔ ye an y'a kɔlɔsi mali kɔnɔ zikiri kɔni bɛ da an b'a da nka mali ari kɔnɔ zikiri erekoninen tɛ o de la ni hali ni aritisiw bɛ wele anw fɛ mali la yan u ka festival n'u ka fɛnw na a ka ca la i tɛ zikiri y'a kɔnɔ u b'a dɔn an b'a da dɛ mɛ mali sariya papiyew sanfɛ zikiri erekoninen tɛ an karamɔgɔkɛ y'an wele k'o de ɲɛfɔ an ye an jɛnna fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'an jɔ papiye ko la alihamudulilayi ala y'an dɛmɛ wa papiye bɔra a papiye sɔrɔla a ka ca la sisan zikirilaw bɛna ye mali ko caman kɛnɛ kan n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔw bɛ s'an ma ko minnu na awɔ donc o de kama an y'a kanu ko kun fɔlɔ aw minnu b'a baara kɛ aw bɛ sɛgɛn nka tɔw bɛ se ka nafa dun o sɛgɛn ye anw jɛnna n'o ye minnu bɛ na an kɔ u ka se ka lafiya u ka baara kɛ wa a karitiw bɔlen don fana ni ala ka jɛ mali zikiridala bɛɛ de b'a la wa walima a y'a kɛrɛnkɛrɛnnenya ka maa dɔw de ta ka don a la fɔlɔ ayi an y'a bɔ mali zikiridala bɛɛ ye nka n'i bɛ baara kɛ forcément aw bɛ biro k'a la bɛɛ tɛ se ka don biro kɔnɔ donc biro de dilanna o cogo la ka wuli n'a ye sabu i ko bɛɛ ka na ko a ka kuma ye a ka sɔrɔ ka taa ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɔw bɛ jɛn ni sɛgɛn n'a banna dɔw b'a ɲɛnama sumalen sɔrɔ awɔ o ye danni yɛrɛ kɛcogoya ye donc an bɛ taa n'o sira ye awɔ faamuyali sɔrɔla a la ni ala ma basi kɛ a lansiman ni a bɛ kɛ don min a tɛ fɔ kanubagaw kɔ ni ala ka sɔn. inshallah an kɔni an tɛmɛtɔ don zigiri star plateau fɛ mhm. an ye kuma ye an ye a kun kɔri fuseni kɔnate mhm. an ka kurun bɛ ka se tiɲɛ ma sisan mhm. eh, jɛmukan in ni maa o maa e de mago bɛ fuseni kɔnate a ka video a ka view fo ka taa se a bɛ baara minnu kɛ i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ zigiri star kan nka an bɛ min ɲini i fɛ ladilikan min bɛ i bolo ka di i tɔɲɔgɔnw ma zigiri yɛrɛ ale hukumu kɔnɔna na i ka olu ɲɛfɔ an ye yanni i ka s'o ma gɛlɛya min bɛ i yɛrɛ kan zigiri émission kɔnɔna na i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an mago b'olu la ka sɔrɔ ka kuma kuncɛ ni welewelekan ye Ɛɛ alhamdulillah ladilikan min bɛ n bolo ka fɔ an balima zigiridalaw bɛɛ lajɛlen ye u k'a dɔn dɔnkili bɛɛ ye dɔnkili ye nka ni i kumatɔ bɛ se ka dɔnkili différencier ka bɔ tɔw la donc u k'a dɔn zigiridala ye waajulikɛla ye zigiridala ye waajulikɛla ye an ka ɲɔgɔn ladi an ka sabali an ka ɲɔgɔn bilasira a ka ca la an ka fara diinɛ dɛmɛbagaw kan don na minnu b'an ɲɛ n'u bɛ k'a kɛ olu m'an nɛgɛ u m'an janfa an fana kana sɔn k'an kɔmɔgɔw nɛgɛ an kan'u janfa donc an b'o de f'u ye dɔrɔn cɛsiri an k'o kɛ an ka baara kɛ baara dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ tɔgɔ bɛ karisa la a ni tɔgɔ in ma wolo a ye baara de kɛ n'i yɛrɛ ye baara kɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ nata bila i ka baara kɛ n'i ye baara kɛ n'i ye hali dɔrɔmɛ tan sɔrɔ o kɔnɔna la i wasolen b'o dun nka n'i ko i bɛ fɛn ɲini ka sɔrɔ i ma baara min kɛ i bɛ sɔn ka don da dɔw fɛ k'a sɔrɔ o tɛ ɲuman i yɛrɛ ma bon fɛn min ye émission sira fɛ alhamdulillah an t'a fɔ n ko an ye gɛlɛya sɔrɔ sabu baara bɛɛ ni a cogoya don aw bɛ se ka wuli ka taa ne sɔrɔ n so nka baara ni a sariya de don an bɛ wuli an bɛ na aw sɛgɛrɛ k'a yira aw ka émission in de a ka di anw ye aw ta don dɛ nka a bɛ anw dɛmɛ ka tɛmɛ aw kan donc an b'o fana ja don aw la aw de kana aw ka baara kɛ a ka émission na u k'a dɔn n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ o sira fɛ o t'an bolo sɛgɛn walahi an nisɔndiyalen n'an fari fonilen bɛ na n'an b'aw ka bila la su ani tile
a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn tv anwar filɛbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan zigiri star an ka pajiw sanfɛ an bɛ an kanubagaw fo ye ni ala ma baasi kɛ donna nataw la an bɛna dankɔrɔba wɛrɛ wele ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na